igbo bụ igbo onye ajụna onye na-ekwu na akwa na-ekwu onye ọba na idemmiri were ọnụ m male m ọ mụ na akwa dibịa nke anyị ma ejuo ya ya eme ọzọ na a na-ekwurozi maka anyị eme iri ekwuo maka anyị na onye wukata kwụsị iwu ndị owu ụwa naanị iyi otego m ji asị onye ya-ewu ya wuo mana ahụgo m na onwe onye kwa ewu ewu na mụ sara kwa ọkụ geenụ ntị ma ọ bata social media rọrọ akwa akwa akwa akwa ebe niile anyị wuru last year wute oke ite this year anyị ewuo wute ebunu mana ụzọ gbaa ọtara anyị ewuo wute ala agba aka ị mara ana m ekwu maka ala agba aka mana aka m ekwu na ite eri na ebunu ka na-ewugodu ọ bụrụ oge ala agba aka ewuo ụbọchị agba aka ewuo maka na enwere ụbọchị agba aka nya bụ nwunye ala agba aka maka na alọ luo ka o nwee ife i mepere ka o nwee ife i celebrate ụbọchị agba aka ụbọchị ọbụla chi bọtara n'ụbọchị ka ego bịa gị n'aka

from January to December o nwere ife i celebrate ibe wụ na-ego moto celebrate ya moto ibe wụ na-eme birthday celebrate ya birthday ibe gị na-anụ nwaanyị ibe gị mụrụ nwa mana o nwerọ nke ị celebrate ibe wụ si obodo oyibo bata ị nọrọ obodo oyibo na-ekwuyeri na-akọyeri mana ebere mere m ụnụ ihe a na-achọ bụ ka a sị na akwa gburu mmadụ maọbụ ka m pụta sị ịfụkwa ọnwụ na mụ na nwunye eme na mmemme nke nwa mewu nke nwa echi niile o nwee ife mee ka asị na akwa egbuo mmadụ onye police bu egbe a na-anyara isi na ọ ya-egbu mmadụ maka na o nwekwara ife mee mmadụ ahụ anyị asị na ya gbagburu ya o nwekwa onye m sị na mụ ya-egbu mụwa adịghị egbu mmadụ ada m egbukwa mmadụ mana ya doro ka esi chere m hmm, ada m egbukwa mmadụ ya enwe onye m na mụ ya-egbu mana agbasa ọsọ agụọ mile maka na onye onye chọrọ nwa dibịa okwu na-edebe anya na o nwere ife nwa dibịa ya-eme o nwere mmụọ na-ejere nwa dibịa ahụ ozi o mesịa ife niile jụkwa oyi ọ ya-abịa toyi ka ọ jụọ gị ajụjụ ọ bụrụ na ọ bịa alụ ahụ jụ ma ịzatara ọgụ na ya alụ ha so ọ ya-adịrị unu ncha mma igbo bụ igbo this year ya bụrụ a year of favor a year of joy ife ọ bụ ị nwetara last year this year ị ga-enweta ife m kwuru dị ibe abụọ ya gaziere gị

before ị maba mmadụ aka ma i tekebalụ mmadụ okwu make sure na ị ka onye ahụ maka na igbo na-awatch ụnụ maka na ọ bụrụ na ị rụ ụlọ mpe ụkwụ onye ahụ gbapụtara nnukwu ya ị na-atụnyere ya okwu ụvọ ndị amalụgo na anya ukwu ụvọ ndị amalụgo na amụ na ị mara ihe ụvọ ndị amalụgo na ị bụ imbecile maka na before ị na-atụjeri mmadụ okwu watchigodo onwe watchigodo level of onye na-atụjere okwu onye rụrụ hotel na mbụ mepesie ya rụnyere iwu na elu one decking rụọ ụzọ na-eme ihe odogwu na-apanye ndị mmadụ moto mana i gotanwuru ofu moto ọ panyere mmadụ gbaba a sị n'ọ gụ nwe i nwere one decking mepe a sị n'ọ gụ nwe n'ọ gụ rụrụ one decking before ị na-ekwu maka mmadụ nenegodo onwe gị na before mmadụ a na-akọ mmadụ ọnụ nekwa nekwa checkigodo onwe gị ife ọ na-emara ire ihe ekezi ka agwa ahụ were niile oge ezewe ọnụ anyị makwa na i ji anyị enwe followers maka na iche ka esi nsi iji kwube maka akwa ị fụ ụdị like na followers ị na-enweta ijiri eme a na mood nnekwu na mood nkotonko checkienu last video i menu ka ị marụ how many like ị na-enwe marụ viewers one ị na-enwe mana i kwuo maka akwa i nwebe nnukwu viewers kwugodu maka onwe wụ maọbụ postgodo picture ka ị marụ how many like i ye-enwe mana just post picture akwa dee akwa ka ị fụ how many like na how many comment i ye-enwe ka ị bịa mara na onye a kpọrọ akwa abụrọ obere mmadụ akwa ọkụkọ tiwa akụ ume edokwa ya akwa ọkụkọ ọbụla tiwa akụ bụkwa nnekwu akwa ọ bụrọkwa film trick o mekwara eme be careful ị malụ level i je-ekwuru o nwere ụdị ndị ya-abụ ọ bụlụ ba na-ekwu okwu a maọbụ na-agwa akwa okwu ehe egetụ m ntị eh, mana enoticeiri m ụnụ the more anyị na-ekwu maka akwa ka m na-aga higher na this year makwa nna m ya afụ ụzọ maka na ndị lodgesị ma na hotel ndị nọgasị ma na hotel na-eche akwa bụkwa aja dị n'ala mana kịta ya ngwa ka mma agwa ezuru m ike eh, na mmadụ adọkazi ka m gbuo onwe m ya gazielu gị ife emekwana onye ilo m anwụkwana ka ọ dị ndụ fụ ending of 2023 ahụ ka ọ fụfụ ka m si kwado maka na m kwadoro ọfụma 2023 ahụ nke ị na-ebere ọrịa pere mpe na nke DCA i nwee ike emerụ mma ma gbuo onwe gị maka na i nwee ike ibekata akwa nwa onye alafu eme ibe ya leti kedu ka o ji wee bụrụ Akwa Ọkụkọ maka na o nwerọ ka i megide ka i wuruo half of ife m wụ akarịsịa m mụ bụ karịsịa karịsịa onye ọbara tụle dibịa mụ na-agwọ ọgwụ kweta na mụ na-agwọ onye ọbụla wee dụ proud na ọ na-agwọ ọgwụ ndị kwụsị ịgwọ ọgwụ awụrụ m adọmadọ na-esi